ndị be anyị na-ege ntị na ndị na-ekiri anyị n'ihe onyonyo afa m bụ ada emecheta esi m na Judgment and Transparency Ministry wee bịa and e nwere ozi dị mkpa o tegokwa e zibere ya bụ ozi mana ndị be anyị aghọtabere ya ndị be anyị anụbekwanụ maka ozi a na-ekwu ọ babere fa ime and ozi a dị mkpa chineke wetara wee nye anyị ọ bụrụ vision o butere anyị na the great ministry ọ bụrụ ozi banyere biafra actualization ya ka anyị chọrọ ka anyị kọwakwara unu ọzọ o tego a kọwara ya mana ọtụtụ aghọtaghịbeghị ya ya ka anyị jikwa wee chigatakwa ọzọ maka na ọ bụrụ na e mee ngwa ngwa e meghara ọdachi ọ kwa maka Biafra ka anyị kọwapụtara unu ka anyị nwee ike wee banye n'ime ọgbụgba ndụ a ka nsogbu anyị wee na kedu ife anyị bịara ịgwa unu maka Biafra nnwere onwe anyị nke ga-esite n'aka ndị Igbo na ndị tribes ndị ọzọ maka ọ bụghị sọ ndị Igbo ọ bụghị sọ fa bụ Biafra e nwere tribes ga-join kwa na ndị niile kwenyere na the truth ha ncha niile ga-abụ Biafra ndị Chukwu ga-eji wee jee ozi at this last day maka ya ka anyị chọrọ ka anyị kọwapụtara unu maka na ọtụtụ ndị be anyị ekweteghị ha na-asị gịnị bụ Biafra Biafra bụkwa mandate of God na ọ ga-enye anyị this new nation ka anyị wee nwee ike wee kwado ndị a ga-eji wee jee zọpụtakwa the whole nations of the world and gị onwe gị i kwete na ị bụ onye Biafra ị banye n'ime ọgbụgba ndụ Chukwu wee were gị wee lụba ọlụ zụba gị sachaba anyị maka na ọ sị na biafra ga-abụ a holy nation ọ gaghị enwe ngwara ngwara so na ihe niile anyị na-eme na-agbago na-agbada ọ bụghịkwa ihe chukwu kwuru ọ sị na this new nation biafra ga-abụ a holy nation and na ndị ga-abata n'ime ya kpọrọ onwe ha ndị biafra ga-abụkwa ndị ga-adị holy acceptable unto god chukwu wee were anyị wee jee chịkọta ndị mba ọzọ anyị na-anya n'eziokwu ndị wetara anyị ụka Christianity ma maazị ihe a na-akọ ha na-akụgharịzi band azụ mana chukwu ekwugo ya destiny anyị ọ bụrụ na ọ the will of god and the heart of god na ọ ga-eji ndị a kpọrọ biafra wee jee restore kwa the truth wee jee restore kwa ndị ahụ wetara anyị ozi na-amazị ihe a na-akọ akpọchigha ha back to God ka ha wee mara ihe Chukwu na-ekwu wee nweta nzọpụta ọ bụrụ na anyị nee anya na Baịbụl dịka akwụkwọ nsọ kwuru ya dịka anyị kpọrọ ya Biafra mana akwụkwọ nsọ malitere kọwara anyị ka o si wee pụta Chukwu wee kpọọ ya Biafra n'ọnụ nke ndị Igbo ga-aghọta mana anyị gaa n'akwụkwọ nsọ anyị jee na Genesis 46 ebe ahụ anyị ga-afụ ya na ihe God kpọrọ ya ebe ahụ bụ Gad mkpụrụ Gad agbụrụ Gad and agbụrụ Gad ahụ si na agbụrụ Abraham wee gagide wee lute na agbụrụ Gad and agbụrụ gad nwekwara ụmụ ndị ọzọ ị bịa n'ala igbo ndị si na agbụrụ gad ha buru ibu mana ọ bụghị ihe ahụ ka anyị chọrọ ọ bụghị ebe anyị ga-akọwa kịta na ka anyị gwa unu mkpa ọ dị na biafra nation bụkwa god's mandate ọ bụghịkwa mmadụ kwuru ya maka ọtụtụ na-agbaghakwa ọtụtụ ndị ọchịchị na-agbaghakwa sị na achọghịkwa ịnụ maka biafra a na-akwafu ọtụtụ ọbara because of Biafra mana Biafra bụ God's mandate God wee sị na by his mighty hand by his mighty power ka ọ ga-eji wee deliver anyị wee nye anyị this nation new nation Biafra ọ bụghị n'ike mmadụ ọ bụrọ by struggling ndị mmadụ ọ bụkwanụ by war nke ụfọdụ chee na ọ bụ ọgụ ka e jee nụọ ka a gbaa egbe ọtụtụ kwa anwụọna gbasara njem Biafra mana anyị na-eme ka unu ghọta ọ bụghị ihe anyị ga-eji aka anyị ma a nụọ ọgụ ma ọ bụ i kwuo maka ya e gbuo gị ọ gaghị a-stop God ime ihe ahụ o kwuru ọ ga-eme na mba a kpọrọ New Nation Biafra ka ọ ga-eji wee chịkọta the whole nations of the world for the last time before ọbịbịa nke Chineke gịnị ka anyị na-akọwara gị gị onye na-ege ntị biko ihe a nwere ike bụrụ ozi ikpeazụ ị ga-anụ banyere Biafra ọ bụrụ na ị so agba mgba biko agbazina This is the will and the mandate of God and the vision God butere wee nye this ministry dịka m kọwara gị ebe anyị si God wetara ya as a vision unto us wee sị anyị gazie na mba ndị Igbo niile ebe ọbụla a na-asụ asụsụ Igbo ma ndị niile kwenye na fa nọ na Biafra na ndị mba ụwa ọzọ ka ndị mba ụwa wee mara na biafra abụrọkwa mmadụ ọ bụrọkwa by our own strength ka anyị chọrọ inweta na ọ chukwu kwuru na ya ga-eme ya and chukwu kwuo okwu mmadụ agaghị astọpụ ya ihe a chukwu kwuru otu ahụ ka ọ ga-adị kama ihe ọ ga-eme bụ na anyị delay ebe ige ntị n'ihe chukwu kwuru ọ gaghị abịa na mmezu ọsịsọ mana we cannot stop the hand of God maka na o kwugo na ọ ga-enye anyị Biafra by his own mighty hand ka anyị ga-enweta Biafra so na ọ bụrọ na ọgụ ọ bụrọ na mgba ọ bụrụ na ị nụ onye na-ekwu maka Biafra i gbuo ya ndị egburu egbu eshedigo blood ndị nagoronu because na fa kwenyere na Biafra though na fa na-eme ya mana fa aghọtarọ ife bụ the mind of God egbuo ndị egburu egbu ọ stọpụrọkwa God na ama nwezi biafra god ka na-ekwukwa ya wee luo tata mụ na gị nọ wee sị anyị gaa jee kwubekwa ife a nya nwa na-ekwu na the more anyị gbara nkịtị na ife ga na-emebi watch out what is happening in this nation ọkwa maka na anyị aghọtabeghị oku chukwu na-akpọ this new nation ọ ga-eji wee deliver other nations deliver this nation akpọrọ Nigeria mana ọ bụrụ na ajụ na-esetị aka chineke ka o too ogologo anyị ga-anọ na ntarahụhụ ya we remain into this bondage until anyị ekwete and na ihe ike ga na-eme anyị ị wọchịa enwe ihe a kpọ heavy judgment and a ka nwere nke ka na-abịakwa n'ụzọ ka ihe butere judgment iwe chineke butere judgment anyị nọ na ya n'oge a agụụ wee na-egbu ndị mmadụ a na-ebe agbago agbada a na-eprotest because na anyị jụrụ ime ihe Chukwu chọrọ and ihe ahụ Chukwu chọrọ abụ ihe ọzọ bụ ka e relizieli ya ihe a kpọrọ this nation Biafra ka ebumnobi Chineke ka ha na wee jefee Chukwu dịka Chukwu si wee chọọ ya ka ha na ka Chineke jiri aka ya wee kwado ha wee zụọ ha ọzụzụ dịka ndị agha dịka Baịbụl kpọ ha troop enwere reason chukwu ji wee sị na the biafrans na ha bụ troop ụmụ gad ka ife e ji sị na fa bụ troop ebe ọbụla onye igbo batara a na-ama na onye igbo nọ ya ebe ọbụla onye igbo anọrọ ịpụta ịgba na ama na ezi gaghị ka ihe bụ troop troop ndị na-eje agha ndị na-ekwechiri na a na-anwụ anwụ sị nwa ị wọchịa ibos you will see ihe a bụ the character of igbo igosi na na enwere mandate god nwere for ibos a wee kpọọ ha biafra ka ife bụzi na a ma-ekwe ka ndị Igbo wee kwakọwa wee na wee jee kwado ihe Chineke debere ha wee were ha wee jee zọpụta ndị ọzọ na-ata ahụhụ ụmụnne m ọ bụkwara na anyị mee ọsịsọ ọ ga-akara anyị mma mana anyị kpọchie ntị na anyị agaghị aghọta oku Chineke na-akpọ maka irelease ndị biafra ga-actualize their this new nation chetakwa na ọ sịrị ọ bụrụ na ndị niile akpọrọ onwe ha ụmụ biafra ga-ekwenyere chineke lachighata azụ na ọgbụgba ndụ ha na chukwu na ọ ga-eji ha wee mekwa ihe ike dịka ọ kpọrọ ha troop iji ha wee zọpụta ndị mba ọzọ iji ha wee mee ihe dị iche iche all these technologies anyị na-anụ here and there ọ dịkwa anyị n'aka mana ihe chukwu na-ele anya bụ ka anyị lachighatagodị ka anyị kwetere ya ka o wee nwee ike bilie mana ọ bụrụ na anyị ekweghị we will continue under this bondage and ọ ka na-abịa n'iru ka anyị jisie ike chịkọọ onwe anyị biko ebe ọbụla ị nọ mara amara n'ụbọchị taa na ọ bụrụ na ị kweteghị kwete na today na God sị na Biafra nation bụ his own mandate na mmadụ ọbụla na-eku ume agaghị akwụsị ya mmadụ ọbụla na-eku ume agaghị stop what God has proposed for this land iactualize this new nation ka anyị jisi ike ghọta ya ka o wee dịrị anyị na mma iwọcha na afụfụ anyị na-ata ọ dịzi too much onwe onye amarọ ife na-aga n'obodo a ọ sị na agụụ ka na-abịakwa na ọ bụrụ na anyị ga-akpọchi ntị anyị ga-continue na-ata ahụhụ until na anyị ekwere na the God of heaven shall reign and rule in the land of Biafra ijikwa ndị ọ ga-eji wee kwara ngwa ọrụ wee baa into other nations of the world mgbe ahụ ka anyị ga-enwere onwe anyị mgbe ahụ ka anyị ga-ala n'ịta afụfụ niile ahụ obi onye ọbụla enwerezie aṅụrị wee mara na Chineke nke Abraham nke kwere anyị nkwa nzọpụta nke kwere anyị nkwa freedom na ọ ga-enye anyị ya bụ freedom and na ọ na-emezu okwu ọnụ ya kedu ife jizi anyị inweta biafra ọkwa mụ na gị ka ọ dị n'aka maka na anyị ekwetarọ nalụ chukwu ọ bụrụ na anyị kwete chineke ga-eme ya makwara ọzọ chukwu agaghịkwa ebudata this holy nation akpọ biafra ewunye ya n'elu occultic nation ewukwasị ya na arụsị ịkpọ isi ala nye ihe aka mere god is a holy god and god can never compromise his words chukwu agaghị ebute biafra tinye na ana rụrụ arụ ebe anyị na-akpọ isi ala enye arụsị ọtụtụ n'ime anyị na-akpọzi sị na anyị nachiga back to their old father's eh, way of life ha amarọ na ọ mistake ka ha na-eme na ọ bụrọ ihe chukwu na-ekwu ụfọdụ chee na ụzọ ahụ ka anyị ga-esi nweta this new nation ịbakwa n'ụlọ nsọ the churches still the same problem ndị ọbụla na-agbazi na wing nke ha kedu ebe love nọ ga-agbadata na the new nation ka e wee nwee ike jikọ aka ka e nwee ihe a kpọrọ concrete biafra nation a holy nation churches mere nke ha na-aga onye a kpara nke ọ na-aga side onye a kpara nke ọzọ na-aga side a but the main thing chukwu chọrọ n'aka anyị nwere ebe afọrọ ya ka anyị geenụ ntị bikonu ụmụnne m ka anyị gbaanụ ọsọ mmiri a tupu o zobe nke ka nke mmiri amalitegokwa zobe maka judgment agbadatago dịka m kọwara unu na this hunger a ka ga-enwekwa more of it ọ ka bụ mmalite chukwu na-eme ọ na-ele anyị anya ka ọ maa na anyị ga-alachigha azụ mana ọ bụrụ na anyị ekweghị wee lachigha azụ ka o wee actualize that this new nation ọ ga-eji wee chịkọta alaeze ya n'elu ụwa ọ ga-enyekwa anyị nsogbu anyị agaghịkwa ama ebe anyị ga-agbalụ ya bụ ọsọ ọ gaghịkwa ebi ebi mana chineke bụkwa onye obi ebere wee sị anyị gakwa jee tibe mkpu ka ọ gbaghara ndị mmadụ karịsịa ndị igbo na other tribes believe na fa bụkwa biafrans ka fa ghọta ihe chukwu na-ekwu na ọ bụghịkwa by manpower na ọkwa by God's mandate and by his mighty hand ka a ga-eji wee nye anyị Biafra mana ọkwa ndị dị nsọ anyị ga-ejikọ onwe anyị lachigata ya ọnụ chineke mgbaghara mmehie e wee nweenụ new nation a sanitize anụ the biafra land e kpochasịanụ mmetọ niile abominations niile e megoro n'ala a before mmụọ nsọ chukwu ewee gbadata wee were ọnọdụ wee kwubesie okwu ndị ọchịchị chekwa na ọ ihe egwuregwu ma ha amaghị na iwe chineke agbadatago maka na chukwu sịrị na ya ga-edilụkwa with ndị isi anyị a all these politicians ndị niile nọ na their offices wee chee na fa anọdụgo ebe a na fa bụzi god ndị ọzọ na-ata afụfụ listen let me tell you god kwuru na ọzọ ọ ga-abịa that he's going to hit all of you that are in the office na-emess up chee na chineke adaghị afụ ọtụtụ n'ime unu bụ ndị jụrụnụ na fa agaghị anụ ka a kpọrọ biafra ọkwa chukwu ka ị na-agba mgba ọ bụghịkwa mmadụ ọ kakwa mma na i kpebie n'ime obi gị ọ bụrụ na ị chọghị serve god allow those that want to serve their god ka ha mee ihe chukwu kwuru anyị ga-enweta obi ebere n'aka chineke ka ọnwụ a na-anwụ na biafra land benata because na ị rapụ biafra e kere ha n'agbụ ọ bụrụ na a jụ na a ma arapụ biafrans ọ ga-emetụ anya metụ imi metụ onye ọbụla as far as ị nọkwa n'ala a maka na chukwu zọpụta ọ zọpụta everybody bikonu ka anyị jisie ike gee ntị n'okwu a ọ bụrụ na ị na-agba mgba against biafra actualization biko agbazina maka ọ Chukwu kwa ọ bụrọ mmadụ ndị try ka fa mee ya n'ike aka ha o nwere onye succeed maka gịnị is God's mandate wena ọ nya nwa ga-eme ya na ihe ọ na-ene anya bụ ka anyị kwudoro ya ka anyị kwudoro ya ka anyị kwere ihe o kwuru ka anyị nachighata azụ yọọ maka mgbaghara mmehie ka o wee nwee ike wee jirizie aka ya bata wee nwee ike nye anyị this new nation ala nsọ ebe ndị nsọ ga-ebi ebe ndị nsọ ga-akwado onwe ha ije zọpụtanụ ndị na-ala n'iyi ndị mba ọzọ a na-amazị maka chukwu kere eluigwe na ụwa ọ kwa ndị biafra ka chukwu ga-eji kwado ha dịka ndị army the last days army they are the biafrans biko na ụmụnne m ebe ọbụla ị nọ wee nụ onu a biko tinye ya n'ọlụ gbaa mbọ mee ka nwanne gị mara karịsịa ka ha ghọta na biafra na abụrọ mmadụ na-ekwu maka ya na biafra bụ n'aka chineke ka ọ na-ekwu anara mmadụ ọbụla e kere agaghị akwụsị biafra a sịkwarị na e gbusicha ihe niile bụ ndị igbo because na ha na-eti biafra god will raise the generation a ga-akpọkwa biafra ka ọ ghara ịdịrị anyị otu ahụ biko gwa nwanne gị ebe ọbụla ị nọ ị nụrụ onu a zie ozi a ka onye ọbụla nụ na chineke na-akpọ oku for actualization of this new nation a holy land ebe chineke ga-ebi ebe ọ ga-ebudata alaeze ya for the last time n'ụwa wee nwee ike chịkọtazie mba ụwa niile biko gbasa ozi a mee ka o luo nwanne gị ntị mee ka o luo onye ọbụla nọ close to you ntị kọwara ha dịka ị nụrụ na Biafra abụrọ mmadụ ọ bụrọkwa mmadụ na-ekwu maka ya na Biafra abụrọkwa mgba mmadụ ga-agba maka onye na-agba mgba maka Biafra bụ God ka ọ na-agba mgba ka o wee dịrị anyị niile mma ka udo Chineke chịa dịka ị nụrụ onu a buru ya wee gbasaa zie ndị ozi zie ndị agbata obi gị ka ha mara ihe chukwu na-ekwu maka new nation a kpọ biafra ka udo chineke wee lachighata azụ ka ataramahụhụ a wee lessensịa nụ biko na ụmụnne m nke a bụ arịrịọ ka anyị na-arịọkwa o ma na-etikwa ya dịka mkpu maka na mgbe ọ ga-ada ọ ga-emetụ onye ọbụla mana chukwu ga-enyere anyị aka dịka ị ga-anụ ozi a na mmụọ chukwu ga-enyere anyị aka ka anyị megharịa arụ ka anyị binie ka anyị gbudebe oge ka anyị wee nwere onwe anyị nara ekene dịka i ge ntị n'aha Jizọs